Dia dhaoibh agus fáilte chuig Na Seansálaithe. Más maith libh seans a ghlacadh, glac iad ar Na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Cheara agus ar an drochuair, dar ndóigh, níl mé anseo le mo chuid comhghleacaithe agus mo chuid cairde, Áine Weir agus James Ó Flatharta, I know, sad face, sad face. Tá muid uilig gnoitheach an seachtain seo so beidh muid ag cur amach ár Go rialta anois ag an bpointe seo ár best bits den sraith deireanach a bhí againn, sraith a trí. Ceann de na sraitheanna is mó den chraic a bhí againn an t-am ar fad agus muid ag déanamh Na Seansálaithe leis na haíonna speisialta ar fad. So, do na daoine nár éist leis na haíonna speisialta ar fad, seo é na píosaí is fearr. Go raibh míle maith ag achan duine a bhí ag éisteacht linn agus go háirithe go raibh maith ag achan duine a bhí i láthair ag EP le haghaidh ár chéad eagrán beo agus tá scéaltaí móra eile le teacht. le linn na bliana agus muid ag cleachtadh linn agus ag gabháil linn leis Na Seansálaithe ach go dtí sin, seo iad na píosaí is fearr de sraith a trí de Na Seansálaithe. Is dóigh, bheadh sé mícheart dúinn a thabhairt ar an podchraoladh seo dóigh gan labhairt faoin Rose of Tralee agus ar an podcast seo, is mise an t-aon duine atá singil anois amach as an triúr againne seo agus tá cineál

Ná bí buartha le. Listen, tá a fhios agam go bhfuil dhá seó an-mhór agam Dé Luain is Dé Máirt, cuirfidh mise James chun tosaigh sa rud seo ar fad, agus tabharfaimid an beirt fíné linn chomh maith, tabharfaimid Hugh agus Áine linn síos mar saghas, do you know, wing man and wing woman bit más maith leat, like, you know. Lovely. Anyway. So. Beidh mé thíos ann. Tá mé, cuirfidh mé isteach ar an mar escort anois, just, just mé á,

Tá Hugh ag cur na ceiste seo agus an freagra ar eolas aige cheana féin right because it's like say bíonn Rose iontach i gcónaí ó Dún na nGall I just love them like you know
like it's like like brón orm James right agus I know gur strike two é seo i do choinne right ach tá tá bromance agus romance mór idir muintir Chiarraí agus Dún na nGall i gcónaí tí tá green and gold the whole lot. Sin rá le ceann bháin. So, but no, gach aon uair Hugh, a chuireann Dún na nGall rós síos go Trá Lí. Do you know, bíonn, bíonn craic iontach léi i gcónaí agus, you know, léimeann sí isteach agus is breá le muintir na háite chomh maith é. Ach um, is breá liom na Meiriceánaigh chomh maith. Caithfidh mé, caithfidh mé an méid sin a rá mar is cuma leo sa diabhal cad a déarfaidh siad, they'll just say it and away you go. Agus ní bhíonn, b'fhéidir the eye on the prize acu i gcónaí, bíonn siad ann i gcomhair an chraic, tagann a muintir leo agus baineann siad súp as, agus sin an tslí ceart chun tabhairt fén Rose of Tralee, dul síos agus súp a bhaint as, agus má bhuann tú é, gur rud breise é sin, ach ní théann éinne ann really chun é a bhuachtaint, is dóigh liom. Tá sé cloiste agam gurb é an craic is fearr ar domhan é dul síos ag an féile sin.

Chífeá an mhaidin dár gcionn and going, Oh my God almighty man, what chewed you up and spat you out? Agus tugann siad an, tugann siad an tseachtain ar fad mar sin agus I'd, níl a fhios agam conas a sheasann siad é ach but bíonn an-chraic ar fad acu agus eh, bíonn job cuíosach eh, tábhachtach ar siúl acu chomh maith ach bíonn beirt nó triúr acu i gcónaí just kind of eh, Cailleann siad an troid leo féin agus but ní dhéanfaidh tú é sin James. Tá Tá muinín Tá Tá muinín muinín agam cinnte as. faoi sin.
Cén rúnta á nochtadh sa phodchraoladh seo Tá mar cur isteach mar escort Sin fact Tá mar definitely go aon Armha

Bhuel, is dócha nuair, bhí pitch invasion ag an Rós Thrá Lí oíche amháin nuair a tháinig fear in airde ar an stáitse gléasta mar shagart agus bhíos ag caint le Rose ó Chontae an Chabháin, Lisa O'Reilly ainm an Róis sin. So bhíos ag caint le Lisa and going, What's your man doing over there? Like, Jesus. So bhíos, an rud a bhíos a rá liom féin ná, Canathaobh ná dúradar liom go raibh saghas set up anso as opposed to just é a landáil orm, landálann siad stuif orm i gcónaí and just, just, just abair liom we'll do it. Then I'm going, oh no, ní cheart duitse a bheith anseo in aon chor. So anyway, to make a long story short, uh, tógadh síos é sin ar an stáitse os comhair an tslua ar fad, ní raibh sé le feiscint ar an dteilifís. And then, okay Dáithí, we're back. So, how are you? so, sin ceann des na rudaí aite. But is cuimhin liom oíche amháin, bhí Rose ann ó Ottawa, Avaleigh Eastman, and I'd say thart ar 2000 agus 12 agus 13, agus feirmeoir mná a bhí inti seo. So, bhí saghas light bulb moment agamsa, we'll milk a cow live on the Rose of Tralee, right? So, Bhí gach éinne an-shásta, so theastaigh uaimse an bhó a thabhairt amach ar an stáitse they said health and safety, forget about it, níl sé ag tarlú. So anyway, shocraíomar go mbeadh bó taobh amuigh agus go raibh sé chun taispeáin domsa conas bó a chrú. So bhí sé ráite agamsa leis na hiriseoirí ar fad lads, this shit is going down, right? Ná habair le éinne!

So how you loving? like le bheith fírinneach bhíos ag éisteacht léi ach sort leath ag éisteacht léi ag an am gcéanna. So and then uh, cow is gone, gig is off agus agus sin sin agus uh, thank you very much and away you go. So níor tharla sé riamh bhris an, an bhó amach as an saghas paddock a bhí sí agus bhailigh sí léi síos baile Thrá Ceann des na scéalta nár chuala éinne riamh. Exclusive anseo. Yeah, agus bhí bean eile ann oíche amháin ansan ó Nua-Eabhrac agus bhíos ag caint léi agus bhíos ag rá liom féin, canathaobh go bhfuil na leads ag tabhairt císte le coinnle air amach chuici seo. Happy birthday to you Right, agus thosaigh sí sin ag, oh no problem at all, dúirt sí aníos, and jeez it wasn't my birthday at all, an Rós mícheart. Yeah. Agus é fáil. Sin ar an teilifís. Ó bhí, yeah, yeah.
Dad.
But like seó beo like agus you know what like sin rudaí a choimeádann ag imeacht na réidir nuair a théann rudaí amú agus in easnamh.

Tá mo cheann ó like mo óige. Sílim seo an t-aon cheann go dtig liom smaointiú air. So bhí mé féin is mo chol ceathrar Sarah na hAgallaimh Beirte achan bhliain. Like rinne muid I'd say fá choinne ocht mbliana iad. Agus eh is mo mo mháthair mhór a scríobh na hAgallaimh Beirte i gcónaí so tháinig sí suas le carachtraí aisteacha craiceáilte is i gcónaí I mean chuaigh Mam like she went to town leis an bhfeisteas achan bhliain. So bhí bliain amháin go raibh muid ina punk rocker agus nerd. So umm Rinne Mam cinneadh backcombing a dhéanamh ar mo chuid gruaige, chuir sí clip-in, highlights, rinne sí lipstick as lip-liner cosúil le Pamela Anderson orm. Oh. Bhí mé bhí mé ocht by the way ag seo. Bhí bhí mé clúdaithe glitter agus cleití is achan rud agus bhuaigh muid an bhliain sin so chuir siad ar an telly muid ag déanamh agallamh le Dáithí Ó Sé is mise gléasta cosúil le hooker beag 8 mbliana d'aois agus Bhí mé i Leitir Ceanainn dhá bhliain, trí bliana ina dhiaidh sin. Bhí pictiúr den bheirt againn in airde ar lamppost ar fud Bhaile Leitir Ceanainn agus chuir siad isteach sa leabharlann sa prógram é ar feadh blianta ina dhiaidh chomh maith. D'úsáid siad an pictiúr achan áit. Oh my God!
Ní thiocfadh liom a chreidbheáil go ndearna Mam sin liom. Chuir sí mé amach as an teach ag amharc cosúil le stripper beag. Caithfidh tú athchruthú a dhéanamh air agus tháinig sé thar na hAgallaimh Beirte anois go bhfeiceann tú libh breise.
Pamela Anderson ar ais. Where, where, where are they now? Pam and Tommy. What happened to them?
Oh, the little girl grew up to be.

Níor mhothaigh mise choíche like go raibh eagla orm roimh cibé duine de na múinteoirí, whatever, níl a fhios agam an raibh sé an rud céanna daoibhse nuair a bhí sibhse ag staidéar ar an ollscoil. Bhuel, ní thiocfadh liom a chreidbheáil nuair a dúirt tú go bhfuil go raibh Eoin do do mhúineadh. Sílim like Yeah. tá cuma an-óg ort ó amharcann tú cosúil le go bhfuil tú an aois chéanna linne. Um, but yeah, cinnte leis na teagascóirí bhí siad níos giorra in aois dúinn is bheadh sórt gaol acu, uh, acu linn, yeah, cinnte. I don't know an raibh sé mar an gcéanna duitse, James. Yeah, bhuel, you know, níos gunna anois, bhí actually bean ó suas an bóthar uaim ar an gCeathrú Rua ina teagascóir agam. Shout out, G-Dog, G-Dizzle, Gilíosa, sea. Bhí sin, ní sin, bhí Gilíosa agamsa mar léachtóir chomh maith, Gilíosa Ní Lorcáin.
Yeah, yeah. Yeah, bhí sí mar theagascóir Gaeilge agam. D'fhan mé ina teach nuair a bhí mé ag freastal ar chúrsa Coláiste Chiaráin ansin.

astu fosta chomh maith agus tú cineál ag múineadh rudaí astu like you know sé ceann de na na taithí is is mó a fhaigheann tú leis you know cos tá tusa ag fáil achan chineál gaeilgeoir like or tú fáil ionadaíocht as chóir a bheith achan gaeltacht sa tír istigh sa rang. Ó, foghlaimím go leor, go háirid ó na daoine a thig as an Ghaeltacht, mé ag cuimhneamh ar Ciara Nic Gairbheith bhfuil mé ag obair léithi anois bean álainn ach is cuimhin liom ise bheith sa rang liom agus you know go ndéarfainn

Agus blaslóg atá ann, ach eh, duirt leaid amháin, bod blasta. Agus an fear bocht, like, phléasc na cailíní ar fad amach ag gáire sa rang agus b'éigean dom a rá leis, eh, mar eolas seo chuile bod, an fear bocht, oh. So, anyway, tá, tá, tá post maith aige anois, tá sé ag obair leis an nGaeilge agus eh,

Bhuel is as Gaoth Dobhair do Áine agus bhuel Áine Ní Bhreisleáin ní Áine Mhaoir. I was like, no, tá Áine as an Maigh Mhaoir.
Bhuel is as Gaoth Dobhair do Áine Ní Bhreisleáin agus mm. eh, tá eh, bhuel tá nós ag muintir Ghaoth Dobhair nach ndeireann siad r

Bladhaire! Déardaoin agus Dé hAoine idir 3 agus 5, so really bíonn achan duine go hiomlán measctha. Yeah. Um, ach tá sé go maith, really. Tá mise tá mise ag léiriú dála an scéil ar bhain sem as ag dús tá mise actually ar chúl stáitse, so cha gcloiseann duine ar bith mé se ra, which is a bit like hard, but uh, uh, cha gcloiseann Tá duine- tá a fhios ag achan duine go bhfuil tú

Cén fáth like, ar thosaigh tú ag cur na póstaí suas sa chéad áit? Like...
Yeah, actually, sin an ceist. Ní fhaighim é sin de ghnáth. Faighim an ceist you know, conas gur éirigh chomh maith leat. Ach sin ceist níos suimiúla, is dóigh liom, cad a, cad a spreag ar dtúis mé. Um, bhíos i gcónaí ag déanamh físeáin ar Snapchat, like, rudaí an-shimplí agus bhíodar saghas greannmhar i mo thuairim féin. Ach um, dúirt mo dheirfiúr liom, ó, oh, dá gcuirfeá na físeáin sin in airde ar TikTok, d'éireodh go hiontach leo. Agus ní raibh an ceart aici in aon chor, níor thuig éinne iad. Ach lá amháin agus mé ag traenáil, an coileán seo a bhí agam, atá agam fós, Brandy, just dh'imigh an físeán viral ar fad. Tar éis oíche amháin, d'fhéach 50,000 nó rud éigin air agus cúpla lá ina dhiaidh san bhí níos mó ná milliún tar éis féachaint ar an bhfíseán seo. So yeah, hopped on the train then, ag úsáid mo mhadra le cáil a bhaint amach agus dhéanas arís is arís é, just físeáin a bhaineann léithe is dócha. But sin a spreag mé is dócha, but Nuair a thosnaigh, agus nílim tréis é seo a rá go poiblí go dtí seo, but braithim an-chompordach i bhur gcomhluadar, nuair a thosnaigh mé amach an leathanach an Kerry Cowboy, bhí sé chun a bheith i bhfad níos like, you know, dána ná bhí sé ná bhí sé ar deireadh. Mar an fhadhb a bhí ann ná bhí an iomarca daoine ag féachaint air, like daoine a raibh aithne agam orthu agus bhíos ag traenáil mar mhúinteoir ag an am and I was like, oh, caithfidh mé bheith PC le seo now. Sin mar tharla sé sin, but an chéad an chéad phlean a bhí ann bhí sé i bhfad níos dána ná ná mar a d'oibrigh sé amach. Bhí sé chun a bheith mar platform le le Only Farmers a lainseáil.
Look, tá gach bóthar ag dul sa treo céanna, you know, it's Only Farmers is é an deireadh a bheidh leis seo. Like, tánn tú chun é a fheiscint i gceannlíne éigin ar an nuachtán, i gceann 20 bliain nó mar sin agus dearúd déanta ag gach éinne orm, just cífidh tú Farmer TikTok Star.
Agus cén chaoi a raibh sé nuair a thosaigh tú ag déanamh na bhfíseán seo. Cén chaoi a raibh sé like i bhuel níl mé ag rá sa mbaile ach like timpeall ar do chuid cairde is rudaí mar tá's a'msa nuair a thosaigh mise seo as in tá mise cineál beagáinín difriúil go cúpla duine atá thart i gConamara like agus faighim stick agus rudaí but raibh tú ag fáil stick is rudaí ag tús Well an chéad bhotún atá déanta ansan ná go tánn tú ag glacadh leis go bhfuil cairde ag Leaid a bhíonn ag caint le madra ar a fón like I mean come on. Is léir go bhfuil fadhbanna tromchúiseacha ag an nduine seo. Like is dóigh liom go rabhadar buartha fúm, le bheith fírinneach. No, bíonn siad de shíor ag magadh fúm. Tarlaíonn sé fós an t-am ar fad. Like bhíomar amuigh i gCill Airne le déanaí agus bhíos ag caint le, you know, Ben ag plé cúrsaí aimsire is rudaí.

oh bhaineas ana-thaitneamh as an bhfíseán sin agus fair play is rudaí but like in Éirinn just bíonn daoine ag magadh fút agus tá sé i bhfad níos compordaí dom mar nílim go maith ag tógaint moladh is fearr i bhfad liom just like cáineadh ceart a fháil agus fad atá sé greannúr sure nach cuma.
Agus caithfidh go bhfuil like an bhfuil go leor leantóirí agat i Meiriceá mar tá's agam gur breá le leantóirí Meiriceánacha an sort rud Éireannach sin aon rud a bhaineann leis an tír seo a fheiceáil agus mar feiceann siad rud éigin an-sort éagsúil mar sin caithfidh go mbíonn siad just tógtha leis. Yeah, nuair a thosaigh sé amach is Meiriceánaigh ar fad a bhí ann ach tá níos mó Éireannaigh do mo leanúint anois ná mar a bhí. Ach eh, like, an dianghlasáil a bhí ann so ní dhein sé aon difear do mo shaol ag an baile i ndáiríribh mar like, na kids atá ag mo mham is dad, like, cuma sa diabhal leo fós, ní thuigeann siad cad tá á dhéanamh fé láthair agam, like, ceapann siad go bhfuilim ag caint liom féin i mo sheomra anseo. Ach eh, like, ba chuma le mo chairde chomh maith, so níor athraigh sé mo shaol go dtí ana dhéanaí is dóigh liom, nuair a bhí an tSeachtain na Gaolainne ar siúl. Sin an chéad saghas ócáid ag a rabhas lasmuigh den bhfeirm agus mise like, oh, oh, tá aithne ag daoine orm, tá seo saghas ait. Mar is dócha nuair a tánn tú ag caint díreach leis an bhfón, like, ní shamhlaíonn tú go bhfuil daoine ag féachaint ar an dtaobh eile.

Well he that could be rud de gé ra an seo
ní bhhanan tú rock bottom go dtí nó fear sean cinn sus as bob ún se pí pounds popper agus é se go agus scríb le is.
Cuin mé sin sin sin rock bottom right.
Sin na punch agus caiidir bhí like, okay, no. Um, but rutú chuiche like,

chun a bheith in ann fanacht ar an bhfeirm agus mé óg ar aon chuma, ach chímid síos an bóthar mar thá m'athair féin ana-óg agus thá sé deacair go leor braith ar an bhfeirmeoireacht fé láthair an tslí a bhfuil rudaí tú féin gan a bheith you know triúr ag fanacht ar an bhfeirm agus mo dheirfiúr leis ansan ceathrar sure ní bheadh sé indéanta in aon chor. Umm an plean a bhí agam ná just mar a dheineann formhór na nGael just goil ag múineadh i meánscoil nó rud éigin mar sin sin an rud is fusa is dócha. Bhíos ag cuimhneamh go bhfuil laethanta saoire fada agam agus whatever déanamh píosa ar son na Gaelainne, ach anois, yeah, thá sé seo tar éis oscailt agus, you know, deiseanna ag teacht amach agus thá suim agam sna meáin agus ní cheapas riamh go mbeadh, bhíos alright ag caint riamh ach ní chuireas mórán spéise i dteicneolaíocht ná i ndéanamh mórán físeán ná aon rud mar sin. Ach is maith liom an tslí a nascann sé daoine le chéile, if you know what I mean, like, ní bheimis gan an teicneolaíocht seo riamh ag caint lena chéile, like, seachas ag na reachtais b'fhéidir, ach bheadh dearúd déanta againn air sin. So, you know, tháimid in ann nascadh le daoine, ní amháin ar fud na tíre ach ar fud an domhain, agus thá sé dochreidte, is dócha, ár nguth a bheith cloiste, agus tháim chun éirí saghas deep anois, but you know, like, buachaill óg ag fás aníos ar an bhfeirm anseo, thánn tú chomh isolated, like, do you know, ní, ní bheadh, ní bheifeá riamh ag cuimhneamh go mbeadh daoine i Meiriceá agus áiteanna mar sin, ag féachaint ort agus ag éisteacht leis an méid atá le rá agat. So power trip ceart is ea é. Thá sé ar nós nuair a chaitheann tú high vis, you know, like, thá an chumhacht ar fad agat. Thá sé díreach mar sin leis na meáin is dócha. Nuair athá daoine ag éisteacht leat agus, you know, ag dul ar TikTok 'chaon lá is ar Instagram ag féachaint ar an méid atá ar siúl agat, like, faigheann tú saghas, you know, an power trip san, but, uh, Yeah. Taitníonn sé liom. Táim a rá, bíonn sé éagsúil is dócha 'chaon lá. Ní bhíonn aon dá dheis díreach mar an gcéanna. So, yeah. Sin an saghas freagra is dóigh liom. Agus freagra go maith. Tú ag rá faoi like nascadh daoine le chéile, like cé na daoine a mbíonn tusa leanst ar na meáin shóisialta, like cé na daoine a like spreagann tusa le ábhar a chur le chéile is rudaí mar sin? Is maith liom daoine a chuireann ábhar amach fén bhfeirmeoireacht gan dabht mar just thá suim agam féin ann agus is maith liom na rudaí a dheineann siad a fheiscint is dócha Katie Shanahan fé láthair sin an duine is mó a bhfuilim ag féachaint uirthi ar Instagram just tá sí ana-chruthaitheach leis na reels is rudaí. agus thá sí ar TikTok leis. Just a plug di ansan. Ach ó thaobh na Gaelainne de, thá an méid sin daoine iontach ann, ní fhéadfainn duine amháin a ainmniú, abair. Ach an rud athá aisteach fén nGaelainn, like, is dóigh liom go mbíonn daoine ag féachaint ar mo chuid content nach bhfuil aon spéis acu sa bhfeirmeoireacht in aon chor, just díreach toisc go bhfuil an méid sin Gaelainne ann. Like, faighim mé féin ag féachaint ar, like, físeáin a bhaineann le faisean is rudaí nach cuma sa tioc liom but just thá sé as Gaelainn so just féachann tú air do you know? so bímid tacúil dá chéile mar sin but um yeah ní fhéadfainn duine amháin a a ainmniú ar ó thaobh na Gaelainne de mar thá siad go léir chomh iontach is suimiúil but like is maith liom rudaí thá go hiomlán like as mo niche ar fad chomh maith. You know, bím ag féachaint ar spórt thall i Meiriceá agus bím ag féachaint ar, do you know, rudaí a bhaineann le teangacha, rudaí a bhaineann le na haon saghas rud ndáiríribh. But eh, is maith liom é sin fé TikTok mar ar an For You page seo cíonn tú rudaí chomh randamach like. Is féidir leat a bheith ag féachaint ar fear sa tSín ag troid le crogall nó rud éigin agus ansan ina dhiaidh san bean éigin ag rá, do you know, an tslí a mbíonn siad like eh,

Thá dearúd déanta agam ar pé rud athá á rá agat mar tháim chomh tógtha le do ghruaig anois. Like, canathaobh go ndeineann siad é sin, do you know? Má, má dos, dá dtosnófá an físeán amach, gan faic a rá fé do chuid gruaige ach an méid athá le rá agat, ní fhéachfainn air in aon chor. But, an dtugann sibh fé ndeara go ndeintear é sin, like, ní thuigim é. Do you know? Like, dá mbeinnse buartha fé mo shrón, ní déarfadh, ní thosnóinn amach an físeán de, Ó, ná bí ag féachaint ar mo shrón anois, mar bheadh gach duine ag féachaint ar mo shrón, ní thuigim é. Sílim go mbíonn siad ag iarraidh ort amharc ar an ghruaig s'acu.
B'fhéidir é.
Sin na cleasanna anois a mbíonn daoine ag úsáid ar na insta scéaltaí. Thá siad glic, yeah. Féidir liom ceisteanna a chur. N'fheadar an bhfuil cead agamsa ceisteanna a chur mar mise an aoi, but

tá daoine ag iarraidh rud éigin a chur suas don bhreithlá ar scéal s'acu agus cuireann siad lá, ceann eile, breithe, ceann eile, shona, breithe. Duit break pictiúr eile do break an cead agus pictiúr difriúil le achan uile focal agus is like abairt de like fiche focal é Is fuath liom é sin cos just like just ag gabháil fríd na pictiúirí seo de like duine nach bhfuil aithne agam ar hús a cead so it's just like yeah current Táim chun sin a dhéanamh do do lá breithe anois. Sin an rud rinne duine sin domh i mbliana dúirt mar sin agus bhí daoine like an bhfuair tusa you know teachtaireacht do do bhreithlá chuige agus do mar fuair dúirt duine rud amháin liom agus bhí sin é sin sin ro a dheáil orm like. Yeah, we're just right right ceann amháin acu an son just lá.

you know, má tá siad ag iarraidh sort uasdátú a thabhairt do na leantóirí ach ní breá liom gym pics, cuireann siad isteach go mór orm agus rud amháin eile agus de ghnáth is an sort cineál duine céanna a dhéanann seo, nach mbíonn ach pictiúr ach dóibh féin ar grid s'acu ar Instagram, go mbíonn just selfie i ndiaidh selfie i ndiaidh selfie, gan cara ar bith le feiceáil,

Ná leigh ceann anois do na Seansálaithe agus caitfidh na cé taise ar fud na Gaeltachtaí agus na pobannaí seo ar thart.
Agus ansin beidh orainn gabháil chuig na pobannaí eile nach bhfuil ar an chlár fosta, you know, cos beidh orainn a lán taighde a dhéanamh le déanamh cinnte go bhfuil achan ceann mar is ceart.

dá raibh carr agam, do na daoine nach bhfuil aithne acu ar Charlie Mac sin, an tacsaí atá ann thart ar an nGaeltacht i nDún na nGall, tá uimhir s'aige go fóill agam, tá sé ar speed dial agam aon am, tá daoine a bhí ag ól orm, Charlie is your man. Fuair mé, fuair mé tacsaí leis an tseachtain seo caite nuair a bhí mé thuas ag an gcomhdháil i nGaoth Dobhair.

Tá scéal mar sin ag achan duine ag teacht abhaile ó oíche amuigh i nDún na nGall. Is cuimhin liomsa oíche amháin is bhí an oiread sin daoine sa tacsaí linn. Sílim go b'fhéidir go raibh muid istigh i dtacsaí seven seater agus chuaigh sé arís thart ar an chontae uilig. Bhí muid b'fhéidir níos mó ná uair an chloig sa charr agus faoin am seo bhí sé thart beagnach a ceathair a chlog ar maidin agus bhí muid ag rá leis oh jeez tá muid really pléasctha don leithreas caithfidh muid dul ag leithreas. So stop sé ag teach s'aige fhéin. Is lig sé dúinn dul isteach i dteach s'aige agus an leithreas a úsáid ar an mbealach abhaile go dtí an Fál Carrach. Níl a fhios agam cén dóigh, cad gur dhúisigh muid an clann uilig s'aige. Agus ní tharlódh sin áit ar bith eile. No, ní tharlódh.
Bhíodh mise jealous i gcónaí go raibh daoine ag dul ar na hackneys abhaile, well. tá mise in ann siúl abhaile ó tí Josie. Mo theach sách gar dhó. So rudaí nach mise in ann, tá a fhios agam do Pat leaid a bhí ag tiomáint na hackneys thart, tá sé ina chónaí síos síos an bóthar uaim ar an gCeathrú Rua. So nuair a bhíodh seisean ag goil suas like Cuan na Loinge agus siar sna hoileáin. So like just jumpáil mé isteach ar an taxi leis. It was like

sílim gur sin seans maith go bhfuil gá go maith. Tá muid ar ais le eagrán go hiomlán úr arís an tseachtain seo chugainn ach go dtí sin, go raibh míle maith agat as a bheith ag éisteacht leis na Seansálaithe anseo ar an phodchraoladh ná ar YouTube ná ar Raidió Rí-Rá ag a hocht a chlog ar an Aoine agus ar an Luan. fosta. Agus más maith leat fáil i dteagmháil linn, tá muid ar na Seansálaithe ar Instagram, na Seansálaithe ar Twitter agus na Seansálaithe ar YouTube agus iad a fheiceáil m'aghaidh galánta agus na haghaidheanna galánta dár gcuid aíonna fosta a bhí againn. Má tá sibh ag iarraidh Enya Weir a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá sí mar Enya Weir ar Instagram, Enya Weir ar TikTok, Enya Weir ar Twitter. James tá James thíos mar flatharta ar Instagram, flatharta ar Twitter agus flatharta ar TikTok agus má tá sibh ag iarraidh mé féin a aimsiú tá mé thíos mar Hugh Carr Here ar Twitter, Hugh Carr Here ar Instagram agus just gnáth Hugh Carr ar an TikTok. Ach go dtí an seachtain seo chugainn, go raibh míle maith agat agus bainigí sult as an deireadh seachtaine! Slán!